Salude a totus, beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po chistionai de su mundu di oi, comenti est cambiau, comenti est cambiendi e comenti at a cambiai cra puru. Deu seu Ivo Murgia, beni agataus, comenti a dònnia cida seu beni acumpangiau de dus ospitis, unu est acanta a mei, Antonella Puddu, beni benia. Saludi.
Salude a tui. E s'atru collegau, Mauro, Mauro D'Adea, ddoi ses Mauro? Saludi.
Ddoi seu, buonasera a totus. Gràtzias de essi acetau s'invitu nostu, gràtzias, gràtzias a tui. Oh, oi gràtzias at tocau... Gràtzias a vosatrus po m'essi invitau, unu grandu prexeri. Prexeri nostu. Oi, Antonella, at tocau a incingiai su scannixeddu, poita apu tentu unu problemeddu a sa schina, sa becesa ddu fait

Andeus a biri is personòlogus ita si narant scropioni ses. Eh si, cussu giai. Gei si bi puru m'as a nai beni. Duncas is chi seis nascius custa dì ah innoi narat chi potais una carriga a prova di bomba, una bomba seis. Balla. Balla. Competitivus e si praxit a batallai insoma po is ideas de bosatrus e po cresci, po andai a innantis e po avanzai insoma sa positzioni de bosatrus. Eia. E innoi narat, candu teneis istrobus abarrais fridatzus, però candu atacais seis ispietaus.
Mi torrat giai totu ma cussu no, competitiva no. Competitiva no. Una cosa chi non m'est mai praxia, non. Sa competizione non ti praxit. No, no, no, non m'agradat po nudda, non mi praxint nemmancu totu cussus spetaculus chi funt fendi immoi Innoi, de is artistas chi funt in competizioni ah. e quindi propriu no. Ma nosu seus superiori, ma ita si abasciaus a cumpeti. E custas cosas, no, no, no, no, giudicis, giuditziu, no, no, propriu est sa, sa cosa contraria a s'arti, s'arti est espressioni, creatividadi, chi tui ponis garixeddas aici propriu, immoi sa genti no at essi prexada de custa cosa chi megu 'e nai, ma No, deu seu propriu contraria. Ma andat beni, mi fait prexeri. Oh, oh poni fogu, est corrias de fogu su eh, programma. Ah, fogu, grazie Artis. Candu ses nasciu tui, bellu piccioccu?
Su 13 de abrili. Ariete, ah.
ariete, ariete, ariete. Duncas, bosatrus po arrangiai is istrobus de su mundu si poneis a traballai. Ddu bis? Seis pionieris Si praxit a giogai cun sas regulas de bosatrus, poita ca tocat a donai puru in custa. Custa cosa giai dda sciemu. Ah, dda sciasta giai. Castia dda tengu innoi. Ti fatzu biri una cosa chi ci arrennesciu, Castia.
No, non ci creu, imbrollioni.
T'apo frigau. M'as fatu una carrambada, porca miseria. Cioè, e mo Una carramba che sorpresa, esattamente. Ca mi femu giai bantendi ca femu astrolicu. e m'as frigau diaici. Però dai, mo ti dd'acabo, poita innoi narat ca no si nci agatais beni in is arregolas de sa sociedadi, po custu si faeis is arregolas a contu de bosatrus.

E custu est pròpriu unu connotau de sa personalidadi cosa mia. E ma Jay-Z puru, eh. Craru craru, custu est beru, e toca, ma no c'intrat nudda s'astrologia. E toca ca tui sesi puru strolicu, sesi. Sissignore.
Jay-Z puru, no? Però t'ammancat su.

Certo. A me mi benit a mali ti presentai a tui però. Ita è Mauro? Ita nas? Sì, su nebodeddu è speciali de seguru chi è nasciu eh su 13 eh de eh beh, e intzandus depu saludai a netta mia puru, a Nora. Dai, saludeus a totus. Ciao Nora. Là, s'ant giai scrittu puru, Maria Antonietta Pinna.

Ita totu ses? Atrici, presentatrici o presentadora, ita preferis? Boh, boh, boh cumenti, cumenti... Tradusidora o tradutrixi? Boh. Boh, aici. Ses un'artista, insomma... E poi, forsis, non totus ddu scinti, sceti is amigus ddu scieus prus di acanta, ses una grandu bruscia puru, e no est un'ofesa, su bellu est cussu. Eh, no, Marta iat a tenni cosa 'e nai, bruscia e... Duncas, spiega. Obereus, iniziamo le danze. Dai, oberi su mori. Candu unu narat bruscia pentzat a cosas malas. No est unu fueddu bellu de nai in sardu ca ses bruscia, ca ses coga e totu cantu diaici. Ma. Dda saludaus a Marta. E certu chi dda saludaus.
A Marta Serra. A tui puru saludi tengas. Spositedda.
Duncas, va bè, de totu, imoi custu iat essi. su grandu arrexonamentu de fai po cumenti Un'ora teneus, eh, Uno, toccat no, uno, no, prus pagu de un'ora. Nci ddu fais capi a marolla, prus pagu puru. Però, boh, va bè, candu fui piticca mi ddu narant sès, seu crescia cun custa cosa, eh, ses bruscia e faccio una macumba, totu custas cosas. Mama mi zerriat la streghetta di mamma, quindi streghetta e
Eh, Vabbè, però- bisongiu de andai a circai macumbas, Eh, ndi teneus no. innoi de... Cioè, no, po candu giogat su casteddu, dai puru. Ah. Però no, non seu bruscia, no- non seu bruscia, non m'intendu bruscia diaici, poita ca ehm, sa differenzia, est a nai, Eh, eh, spiegadda beni, naradda. tra eh, i bruscias, i bruscias podint essi fintzas e malas, eh Mm, e tandus mancai fai cosas chi no funt propriu po su beni, eus a nai, ma inveci feminas chi funt, eh, po nai, cussas chi connosciant sa mexina sarda, eh, dd'ant sempri fatu po beni, infati candu unu fait sa mexina sarda non si depit, no si fait pagai, eh, non... Un'arregalu, una cosa... Certu, chi unu 'ollit arregalai una cosa, a prexeri, cussu s'est sempri fatu e, eh, e Cali si siat mexia est sempri fata po po su beni. Mexia, atentzioni, non est sa tradutzioni di medicina cumenti immoi pensaus a sa medicina occidentali, Occidentali. uficiali, est un'àtera cosa, funt connoscèntzias chi totu totu sa genti at tentu in dónnia parti de su mundu, in Sardigna ddu connosciaus custu Lassami presentai a Mauro Dadea puru. Oh, seis biendi in basciu su numereddu de WhatsApp, duncas chi si 'oleis scriri seus in direta, s'arrespundeus a saludus, co- criticas non ndi leggieus, non ndi No, leggieus, no, no, cussu no, no no. s'interessat. Sceti cumplimentus acetaus. Mauro, presentati pagu pagu po chini non ti connoscit. Tui ita, ita scola tenis, ita ses faendi de traballu? Deu seu de traballu Seu archeòlogu, naraus chi seu unu ricercadori istòricu, seu unu membru de sa Deputatzioni de Istòria Pàtria de sa Sardigna e apu scritu unu pagu de librus, ant essi una dexina de librus, varius, de argumentus varius, sempri però argumentus stòricus. E nudda, deu fatzu custu, fatzu su ricercadori storicu de, de mestieri. Ddu biu calincunu, e...
ddu portas calincunu libru ingunis, acanta? Sì, sì, e beh, calincuna cosa dd'apu aciapau. Apu scritu tipu custu, su libru apitzu de sa storia de Sant'Efisi. Eh, ma poita tui ses devotu a Sant'Efisi? O est una chistioni eh, sentifica? Seu devotu a Sant'Efisi e totu sa familia cosa mia est devota a Sant'Efisi, ma insomma est un'argumentu importanti, e eh propriu beh. chistionendi in terminis istoricus. Poi apu scritu custu. Abasciaddu pagu pagu. Custu est Sì. No ddu lìgiu su titulu, poita est... Custu est... Allora, su titulu est Misterius, ah. la settimana santa a Cagliari. Ta bellu.
E custu est dedicau a totus is traditzionis, a totu... Eh, a totu is traditzionis de Cida Santa in Casteddu. Chi funt pagu medas, e mai connotas. medas articoladas. Ah, Eh? funt pagu connotas puru, beru s'est?
Pagu pagu connotas, est unu grandu disprexeri custu poita funt propriu arricas, interessantis, profundas, antighissimas, poi Eh. tanti po nai, Apu scritu custu, deu apu traballau meda in su campusantu monumentali de Bonaria, apu scritu un'òpera in dus volùminis a pitzus de sa stòria de su campusantu e un'atra, chi est custa, chi est dedicada a sa stòria de su Risorgimentu italianu bia de is ogus de sa Sardigna, est fata però, pighendi po argumentu e po fonti stòrica, is iscritzionis funeràrias e is monumentus funeràrius chi nci funt in su campusantu de Bonària. Tanti po nai, si podit torrai a scriri sa stòria de su Risorgimentu italianu totu intera, sceti tenendi presenti is monumentus chi nci funt in su campusantu de Bonària. Custu po nai cantu sa Sardigna siat stètia pròpriu sa mama de s'Itàlia unia. No sciu chi ti siat cumbènniu.
Gei nudda. Ma ses unu grafòmane, o Mauro?
E insomma. Comunque, chi 'olit isciri it'apu fatu deu, bastat a controllai in internet in su elencu de is publicatzionis Sebina Sardegna. e ci ndi funt tipo Ah, bellu, bellu, bellu. Avete pago pago de polliggi un messaggeddu che santi mandau. Saluti a totus. Agora apu fatto un video con un'archeologa in sa pagina Instagram mia, Diego Russo. Ah, e due si conosceus in questo impiastu de, de Instagram. Grazie a Diego, saluti tengas. E Mauro, tocca da ti donai sa cittadinanza onoraria de Casteddu, inzandus. Tutto questo traballo che ha fatto po' Casteddu. No, deo seo casteddaio, deu ah, seo casteddaio, ma vivo de 70

Bravu, bravu. Insomma, circheus de arrexonai a tres, eh, de fai una arrexonada a tres, feus unu pagheddu innoi, unu pagheddu innias, moi nci torraus unu pagheddu a Antonella, chi si fiat contendi unu pagheddu cumenti est nascia custa cosa, ma ses de arratza de... Ita depu nai, bruscia, coga, ita... No, no, no, no... Nudda?
Tandu... Ma est un'ofesa po tui a ti nai bruscia? No, no, deu non m'ofendu, però in generali, va bè, su discursu...
La, la, scusa, teni passienzia. Ligi-ddu tui. Deu puru seu sighendi e pongiu fogu de Sarcidau. Unu imprassu Marta Serra. Marta Serra, saludi Martixedda, gratzi. E certu, su Sarcidau est sa terra mia. E ma mia puru, metadi sceti de Scalepranu. De una parti. De s'atra podit essi chi tengia calincunu arrastu de parte mamma de Ogliastra, poita mama fut Caviau. Ah.
E, e tandus, su, su fatu de nai bruscia diaici, poita ita sussediat, ddu scius, immoi eus chi seu nau de storia e risorgimentu, ma prima ddu scius totus, la Santa Inquisizione, it'est chi fiat, nc'at unu biaxi de testimonianzias e de librus bellus meda scritus, sa genti ita fiat, andat a circai cussas chi zerriant bruscias, si ndi srebiant poita mancai ddis fiant Cancuna mexina, cancu agiudu, cancuna si nd'at profitat puru, poita insoma s'omini e sa femina no est chi siaus totu bonus, o mancai a s'abisongiu, e poi ita fiant si ndi srebiant e poi e apustis andant a ddus denunciai a la Sacra Inquisitzione e duncas chi siga si ait cancu libru e cancuna cosa, e infati un'epoca apu fatu finzas una trasmissioni in sa radiu innui chistionaiaus propriu de custas cosas, Fut pròpiu, cumenti si at a nai, un clàssicu. E difatis, una cosa chi apu nau fintzas cun Michele, s'amigu nostru, Michele Tastera, de de Guasila. Ddu saludaus a Michele puru. Ddu saludaus. Ma oi si dda passaus totu aici, saludendi, saludendi. Programma dediche. Cussu est dedicau poita ca Michele tenit una mama chi si zerriat Maria Giovanna Podda, cumenti una de is bruscias chi est stetia processada E duncas custa cosa nd'eus chistionau, issu puru narat, ma comente est possibili chi tui ti ligis totu documentus de is processus e totu cantu, nant, ma e prima funt andaus a ddas circai e apustis ddas ant denunziadas. Un'atra connota fiat custa Giulia Carta, beru. Giulia Carta est sa prus connota poita. De Sedilo fiat. De Sedilo, poita totu totu su processu, eh, is cartas, is paperis de su processu, ddu teneus totu, mancat però sa, s'acabu, poita no scideus ita acabu, sa deposizioni de issa, eh, eh, chi abba, non si scidiit, no sa deposizioni cosa sua scedada ddu est, a s'acabu at nau ca biu Unu omini cun is cratzois arrubius anca fut su dimoniu nd'est arribau de su celu scedadas narant a donnia cosa chi Eh po si dha sarvai. No scieus ita fini at fatu poita no est mellus po issa no est stetia bocia cundennada eh però no si scit ma dhu scis ca dhas dhis poniant su san benito moi dhu ca ci seus Ita esti no no sciu de storia no sciu mancu ita cosa esti. Is bruscias o is bruscius E... Ah, dhu bis? Eh. Ca is ominis puru, ca is ominis puru, ah. ca is ominis puru. Certo.
E beniant, dhis fiant su processu e chi non dhus bociant o mancai tra una, un processu e s'atru, eh? i depiant portai mm, custu San Benito chi fut una specie de, de tunica eus a nai, però non longa fintzas a peis, si dda depiant ponniri in pitzus, fut groga cun d-una gruxi arrùbia e duncas si biesserant de atesu largu meda e a pustis cancunu portàt fintzas unu capeddu a punta però mannu mannu e ddu depiant portai fintzas a candu non si spaciàt su trastu o fintzas a candu non spaciàt sa cundenna chi fut cincu annus Ddu depiant dònnia dì bessius de aici, eh! Atru che croce, atru che, eh! E. Aspetta pagu pagu Antonella, una pregunta po Mauro, saludi, chistionendi de su libru cosa tua, apitzu de su campusantu de Bonaria e de su risorgimentu, cantu est cunvenniu a is sardus s'Italia unia? La. Luca de Sarrocu, ddu connoscis custu Luca de Sarrocu e chini est?

Tu ita formatzioni tenis? Mauro, ita formatzioni tenis? Ita scola tenis? Archeologo seu, archeologo e epigrafista. Epigrafista, latinu, giustu? Si, epigrafista latinu, seu, seu studenti de, de Giovanna Sotgiu. Ah, ma custus librus chi as fattu Sa lui? grandu maista de s'epigrafia, sì.
Funti un'idea... Ora rai custu chi fias narendi? Eh, torra doi. Eh?
No, femu narendi, custus librus funti un'idea tua o commissionaus de entis
privaus, no ddu sciu. Eh, sì, sì, traballaus po is entis.
Ascuta, Eia. volemu nai a propositu de s'Inquisitzioni, tengu custu libru in domu deu.

cicai e cundennai a is cogas e a is bruscias. E custu ah. fiat su manuali chi issus imperant propriu. Studiau dd'asi cussu? Eh, est una cosa terrificanti, est eh, prenu de tontesas, poita fiant meda su, su, ah, superstiziosos, is predis puru fiant in s'antighidadi. Eh. Custu libru est de su 1576 e at pigau su logu de cuss'atru manuali spaventosu chi fiat su Malleus Maleficarum di Sprenger, scritu in su cuatruxentus e fiat ancora peus de custu, po nai pròpriu. Figurati.
Mancu malis ch'eus fatu calincunu calincunu passu in ananti. Ascurta, ma tui ita cosa t'interessas de custus argumentus fagheddu de crèsia, nareus, de sacralidadi, de spiritualidadi, sesi unu fideli, allora, unu, eh... unu devotu, unu praticanti?
Deu seu devotu e praticanti, ma custu non c'intrat nudda, poita una cosa est sa persona tua e una cosa est sa scientzia chi tui decidis de sighiri. E in sa scientzia storica ci nd'est una parti chi si narat oi storia della devozione, E custa storia de sa divotzioni cristiana est pròpriu diventada de una trintina de annos una matèria de insegnamentu universitàriu, quindi una matèria meda importanti, poita est una de is matèrias chi faint parti de sa storia de sa mentalidadi, sa storia de sa mentalidadi est de grandu importu, poita sa storia de mentalidadi t'agiudat a cumprendi, naraus, su cuadru storicu de dogna periudu storicu, poita a imparai cumenti issus arrexonant, is chi fiant is credentzias cosa insoru, t'agiudat a cumprendi poita ant fatu una cosa prus che un'atra, eccetera. Duncas, e poi sa storia de sa divotzioni est propriu una cosa interessantissima. po dogna epoca storica tanti po nai custas credentzias a pitzu de is dimonius de sa magia eccetera nci fiat già in s'antighidadi in s'antighidadi greca e romana e tanti po nai anti fatu candu duncas aspetta chi castiu su frontispitziu de custu libru Eia. Eh, in su 97 anti fattu cust'opera, cust'opera Ita noi, est? Arcana Mundi, custa s'arregotta de tottu is fontis, fu- eh, funt duus voluminis, Là, ddu biu. s'arregotta de tottu is fontis grecas e lati- eh, e latinas, si, apitzus de sa magia, tottu su chi creiant is grecus, is aregos, e is romanos, e medas cosas fiant pròpriu ugualis a-i cussas chi crieus nosu, doncas funt traditzionis meda antigas chi si funt mantennias fintzas a die de oi. Ma sa devotzioni puru, sa devotzioni est unu sprigu de sa sociedadi puru, certu, est craru, no? Esatamenti, sa devotzioni est unu sprigu de sa sociedadi e tui E tui mi ddu imparas postu chi ses psicòlogu de formatzioni. Si, signori.
Ma duncas tui ses unu stòricu, nareus, de sa devotzioni. Unu Aici.
stòricu, si, si, si, unu stòricu, unu stòricu. Bellu, interessanti, a no, Eh, Antonella? bellu custu tèrmini stòricu de sa devotzioni. Ti Ma poi, praxit? si, no, ma 'olìa aciungi ca su libru chi as iscritu, cussu de sa, no, de su, de su campusantu de monumentali Bona, monumentali po sa storia de su risorgimentu poita su su professori de tesi cosa mia eh, fiat teniat duas materias una fut istoria della Sardegna e s'atra fut istoria del risorgimento e duncas dd'iat essi praxu non ddu sciu chi mancai dd'apa e chini fiat stu maistu cosa tua? Leopoldo Ortu immoi est in pensioni dd'apu fatu ah Leopoldo Ortu ddu connosciu beni e non ddu saludas e certu ca ddu saludu brullendi E dd'apo fatu sa tesi cun issu in Storia della Sardegna, però. Tui ita ita laureada in. In Lettere Moderne.
Ah, ddu bisi. Mm. Anda beni. E invecis, torrendi a su contu de bruxerias e cos. Cumenti as imparau? Eh. Chini ti dd'at passada custa cumpetenzia, nareus? Eh, tandus, va bè. Oh, moi. Fait a iscoviai, prima 'e totu, tocat a cumprendi cussu puru. Sì, sì, ma, oh, no est chi tengia cumpetenza. Tandus,

Certas cosas nei biddas, mancai no in totu biddas, ma in meda biddas, e funt una cosa normali, cussu chi mancai ah. immoi si ligit uh, realismo magico e totu cantu boh, deu ddas apu sempri intèndias connotas, connotas. Uh, contus, contixeddus, chi unu mancai teniat un uh, u' dolor' 'e conca chi no, che no torrada, no ti passada cun i mexinas, andàs a ti fai fai sa mexina de s'ogu pigau Ua brebei portat i bremis, certu ddi fiat sa sa mexina chi ddi 'onat su Su veterinariu Su veterinariu, ma su veterinariu deu dd'apu biu negli anni novanta, attenzione, e cussu puru, andàs a, ddu fut un'omini chi isci ndi isciat a fai arrui i bremis de i brebeis, in d'u' antra 'idda ddu iat genti chi fiat atra cosa, Ma t'apu a nai ca innoi puru in su campidanu 'e Casteddu, cioè biddixeddas a unu cuartu 'e ora de Casteddu, cioè nd'apu acutu deu puru ominis propriu chi ndi faiant

Riccardo, saludi tengas. Però sa cosa, sigumenti mi mi interessat, mi praxit meda, puru apu fatu traballus. Ma tui non ses obrigada a dd'acetai, cioè depis essi interessada a dda fai custa cosa. Certu, certu.
Ma ti dda passant o pregontas tui, ma mi dd'iast a fai, mi dd'iast a la passai? Tandus arribbat unu candu depit arribbai, candu tui ses pronta e poita comunque ti, cumenti, cioè tui ti ponis a disposizioni chi ti dda pedint non ti podis negai. salvo certas situatzionis. E, e duncas depis essi, e, cioè, e poi cumenti fui nendi prima, non ti depis fai pagai, no, eh. Ma in dogna bidda, eh, sigumenti apu fatu u' pagheddeddu de ricerca poita mi praxiat, apu fatu traballu poita apu fatu un, un fotoromanzu innui chistionat de cussas cosas, apu fatu podcast E nd'at fatu de cosa e filla mia? Nd'apu fatu de cosa, eh, seu fintzas manna de edadi, duncas est po cussu chi apu fatu meda. Cussu non ti ddu nau poita sciu ca non fait de scoviai.

Carla. Gràtzias Carla. Comenti dda fais eh, tui? Cussa chi manti...
Poita ci nd'est paricis? Sì, sì, cussa ah. chi m'ant imparau si fait cun su sari e cun su trigu e cun s'acqua. Eh, a marolla. Eh.
Invece in bidda si fiat acqua, e sari, mi parit, e ollu. Ollu, fait, ollu, sa bollucca, fait... Ollu, tui bis s'ollu si eh, movit eh. in modu diversu, poi ognuno... Eh, toccat a isciri.
Sì,

Bia ca in certas biddas ddu fiant in modu diversu, ma fintzas bastat a si transiri de una pariga de chilòmetrus, cumenti sutzedit fintzas po po sa chistionada, no, po su sardu. Sissignori.
Bellu, Mauro, ti praxint custas cosas? Si. Ndi sciast? Ndi connoscis? Ma ma funt de grandu interessu custas cosas, tanti po nai ci funt pubblicatzionis puru de meda importu apitzus de custa materia.

Custu est stètia una de is primus publicatzionis chi ant postu pròpriu s'atentzioni apitzus de custa matèria, de is traditzionis sardas e de cussu chi s'Incuisitzioni at fatu po circai de binci a custas traditzionis, ma no nc'est arrennescia. Abeta pagu pagu, Mauro, abeta pagu pagu, ti ligiu unu messageddu po tui. Ollu pregontai una cosa a Mauru, sa cosa prus fraulaxia de cussu libru chi at fatu biri, cioè su chi at pigau su logu de Malleus Maleficarum mm. e poi un'atra po Antonella puru, Antonella po Antonella, ita ndi pentzas de is brebus chi certa genti si fait a sa sola, sempri Marta. Arrespundi Mauru, sa cosa prus, ita cantu at scritu? Allora, eh, eh, su libru de Girolamo Menghi Eia, sa cosa prus faulancia. Custu de Girolamo Menghi. E? Ma custu creiant chi, chi is cogas bolessint cun eh, sa scova, insomma, a pitzu de una scova sa, sco- sa, sa, sa, sa bruscia bolàt, custu ci creiant fermamenti. E una de is cosas chi issus nant unu signali de, de, de essi agatau propriu a sa, a sa coga. Cioè, fiant meda superstitziosos, e doncas, e poi custu chi nau, cioè, innoi est ammesturau in custu libru sa teologia catòlica cun d'unu muntoni de scrimpidadis chi funt de is traditzionis popularis. E quindi ah. nc'est custu grandu, custu grandu ammesturitziu. Su problema est chi in is scrimpidadis, chi funt pròpriu partu de sa fantasia de sa genti, issus bient pròpriu sa presèntzia reali de su dimòniu. Quindi po unu credenti su dimòniu esistit e cumenti, ma no est unu pagliacciu cumenti ddu pintant a innoi in. Ma segundu tui, ah, tocat a arrespundi Antonella a su messageddu, teni passièntzia Mauro, pagu pagu. Si si, no, poi 'ollu aciungi pagu pagu custa cosa sempri, no isciu chi est in su in cussu libru. puru, ma eh, una cosa ndi fiant meda de cosas, ma una de is cosas chi fiant fut custa de pesai is feminas e difatis si ddu at u logu in in Olanda innui ddu at una pesa manna manna, chi pesast prus de u certu tanti fusti tocada a bruxai. Ah, aici, eh, eh, automaticu. Si si si, infati ddu at fintzas u contu, ddu at u contu fintzas scritu de Ma pensa tui. Joyce Lussu, Lussu, anzi si ddu consillu a totus biu chi seu chistionendi de custa cosa eh, il libro delle streghe de Joyce ah. Lussu meda bellu chi est totu de eh, contus e, bene, e ddu est fintzes custu chi chistionat de mm, insomma de, de custu contixeddu innui ddu si chistionat de custa pesa e, e poi chistionat fintzes de Elisabetta Lovico ma mancai a s'atru blocu ndi chistionas, moi 'olemu pregontai una cosa deu a Mauru, ma segundu tui nc'est sa divotzioni, giai ca tui ses istoricu, cristiana, e custa sacralidadi, nareus populari, sarda, ma funt aici atesu, segundu tui, o nci at acapius, ita naras?
Ma, eh, ma eh, non, non apo cumprendiu ita, ita boles nai, cioè, torramidda a nai po prexeri? Femu narendi chi tra sa custa mexina sarda, custas, nareus, credentzias e costumantzias sardas, eh, funt aici atesu de sa religioni uficiali cristiana, de su cristianesimu, o nci at acapius una basi comuna? No no no no no, nc'est acapiu e funt acapius strintus, tant'est berus chi totu custas bruxerias naraus no funt atru chi preghieras cristianas unu pagu tramudadas. Is brebus, no? Is brebus, esatu. Custu tipu de divotzioni cun is brebus est. Prus o mancus, est sa pròpriu chi s'agatat non sceti in Sardigna ma in atrus logu puru de s'Europa, tanti po nai ci funt is òperas de unu studiosu de s'inghitzu de su Noixentus chi teniat a su si fiat nai si fiat tzerriai Abate Julio chi at publicau in frantzesu, tanti po nai, òperas a tipu custa. Segreti meravigliosi. Ma custu libru, ma onde ddus agatas?
Custu, custu ddu 'ollu. Ma scusa, tenis unu pusher particolari, personali, de librus? Torra a nai cumenti si zerriat ca mi ddu sinnu. No, deu tengu una grandu curiosidadi culturali e tengu in sa biblioteca cosa mia fintzas su setori scienze occulte, tanti po nai. Ma compras online? Compras online?

amesturìtziu de superstitzioni e de arreligioni cristiana, o superstitzioni, naraus religioni popolari, sa manera chi teniat su pòpulu de bivi, de incarnai sa dotrina de sa religioni cristiana. E infatis, chi nosu andaus a fai unu cunfrontu pròpriu, unu cunfrontu sèriu e scientìficu, Cund unu libru cummente i custu, Nando Cossu, Medicina popolare in Sardegna, dinamiche, operatori, pratiche empiriche, terapie magiche, bieus chi meda de sa materia chi ci fiat in is librus de l'abate Julio, dd'agataus in custu, chi arregollit totu is traditzionis, o insoma una bella parti de is traditzionis, prus che totu trexentesas, a pitzus de sa mexina populari sarda. Mauro, ti 'olint. Ti 'olint de internet. Ita est, Antonella? Eh, depu arrespondi a Marta puru, però. Pustis Ah, de- giustu, giustu, arrespondi. Eh, eh, Arrespondi, sì, Antonella, sa pre- teni passienzia, de- Mauro. Fatta pagu pagu, ma eh, sa pregunta de, de Marta, de ita ndi pentzu de cussu chi si faint brebus a s'ogu. E tocat a Ma- biri Ma comente- faidi?
Tandus. Est una forzadura. Tandus. Uh, si podi traballai, poita su, tui sesi psicologu. Femu, eh, un'altra vida. Fui, un'altra vida.
su ciorbeddu nostu po nai, is cosas chi ben, in italiau tui nas affermazioni, bel, positivas, no? Ah, chi intra ancon, che ti pa... Ma eh, tandus, torrendi finzas a su chi fut nendi eh, Mauro. Eh, brebu 'olit nai Verbo. verbo, parola, e cumenti narant is Iscrituras, in principio era il Verbo, quindi su poderi mannu chi tenit su fueddu. Sì. E duncas tocat a donai atentzioni meda e e deu pentzu chi certu fueddu, certas cosas, certu brebus e Non est chi unu si ddus potzat pentzai aici pighendi su cafè a mengiau, no sciu chi mi seu cumprendia, eccu, deu pentzu custu. Assolutamente, ma infati deu bolemu fai una pregunta Antonella, chi potzu? Certu ca podis, ti seus paghendi aposta. Bolemu sciri de Antonella chi issa est bruscia de sangunau, poita deu apu sempri intendiu Chi una no si podit improvisai, narat, si ndi scidat a unu mengianu e narat, boh, immoi mi pongu a fai brebus, no, una depet essi nascia in d'una famiglia de bruscias, aici etotu, est aici o no est aici? No, no, ma deu non mi, deu non mi, non mi, cioè, no, no intendu ne bruscia ne nudda, però torrendi sempri ai custu. No, ma unu depit tenni su donu, no si narat in Sardigna, su donu. Sì, sì, sì, ma propriu custu immoi Ti contu custa custa cosa de sa familia cosa mia. De parti de babu, custu mi dd'at contau mama e deu seu crescia cun custu contu, una sorri de ajaju cosa mia teniat u' problema, ddu poneus diaici, teniat u' problema e duncas una dì tocat a domo sua una feminedda eccia una feminedda eccia chi ddi pedit unu tziccheddu de acua fut andende a pei in d'una antra bidda tantu si andat a pei e tzia mia ca fut bona de bou coru andat a cresia fut propriu una cristiana chi insomma non scetiat fueddus ma fintzas cun is cosas chi fiat dd'at fata sessi dd'at donau s'acua e si funt postas a chistionai e tzia dd'at contau custu problema familiari chi teniat e duncas custa feminedda ecia dd'at nau, no ti pongias a pensamentu filla mia, deu moi ti imparu custu brebu tui pigandeddu e as a biri ca su problema si risolvit, si risolvit totu. Tzia mia at imparau su brebu, ddu fait e su problema cosa sua s'est risolviu e issa teniat custu brebu, custa connoscentzia de custa mexina E candu srebiat, issa naràt, Ti srebit ca ti fatzu custu brebu. E tzia mia fut cunvinta ca cussa fut sa personificatzioni de sa Madonna, sa Madonna chi iat pigau sa forma de custa ecitedda po arrespundi a is preghieras cosa sua. Ah. No sciu chi dd'apu arrespundiu, però pensu de Brava. giai. No, no, Bellu. no, si, si, si. Est stètia scerada issa, est stètia scerada de un'atra chi dda dda chi dd'at passau su. donu, tanti po nai. Nd'apu biu un'atru puru de messaggiu, mo ita nc'est passau, va bè giat a torrai, iolit torrai. Sa bruscia propriu de Ah, eccu su noi.
Ah si si custu. Una pregunta po Mauro, tue as fattu una cicca in Casteddu a pitzu de sa scuberta de unu vampiru, berus est? Rita de Ceraxus.
Si signori si. Ah, ma oh Mauro, ma ti 'oleus dònnia cida ti 'oleus a chistionai de custas cosas. Scovia scovia. Ita est custu contu, ita benit a essi?
Est sucediu custu, in su milli-sescentus-sexi, candu fiant fendi in Casteddu e in Portu de Turris cicas po cicai relìquias de is santus, no, los cuerpos santos, nd'as intendiu chistionai de custa stòria, nci fiat custu grandu fanatismu religiosu de agatai relìquias de is màrtiris antigus de sa Crèsia sarda e in Casteddu fiant scorrovonendi in dogna logu. Scorrovonendi in cussa chi immoi est eh, piazza, comenti si narat, insomma a s'imbucadura podeus nai de de via Garibaldi, ah. eh, quindi eh, piazza Costituzione, mm. e ita ant agatau eh, ant agatau una iscrizione funeraria antiga de de unu anti chi fiat in realidadi de su segundu seculu apustis de Gesu Cristu e fiat s'iscritzioni funerària de unu marineri de sa flota de su Misenu, de sa flota militari romana, inguni ci fiat propriu su campu santu de custus soldaus chi teniant innoi in su portu de Carales una basi. Dd'ant pigau ligendidda mali custa scritzioni poita in cussu tempus ancora no fiant meda bonos a ligi is iscritzionis antigas, insoma s'archeologia fiat movendi is primus passus, e ant pigau custu marineri antigu po unu santu antigu. E doncas funt andaus a cicai sa tumba cosa sua, ant allargau su scavu e ant agatau una tumba e in custa tumba ita ant agatau, ant agatau unu motu chi teniat sa conca stacada de su scheletru posta aintru de una pingiada e trapassada cun d'unu obilu longu. Doncas custa conca fiat acioada in su fundu de custa pingiada. Ita 'oliat nai custu? Fiat su tratamentu chi in sa Roma antiga, già in sa Roma antiga, fiant ai cussus chi creiant vampirus. Quindi po fai si chi non torressint de sa moti in vida po fai mali a sa genti bia, Ita fiant? Ddu fiant a pimpirinus a intro de sa tumba, o ddi stacànta sa conca, dd'acioànta sa conca, pròpriu po neutralizai sa potèntzia malèfica, e doncas cussu chi podiat essi stètiu pigau po unu e anti crètiu issus chi custu Chi custu bilu fessit stètiu su strumentu de su martìriu de su màrtiri, doncas a issus fiant sempri prus cunvintus di essi agatau unu màrtiri antigu e disconnotu, mancu mali sighit però calincun'atru, a pustis chi custa scoberta est stètia fata chi est acontèssia, depit essi chi at cumprèndiu sa cosa, E infatis in s'elencu de is màrtiris antigus, tanti po nai, màrtiris de Casteddu, funt totus interraus, studaus, in sa cripta de sa catedrali de Casteddu, custa cripta meravigliosa, no, sa la cripta dei santi martiri. No nc'est custu Sextus Helanus Proculus, si narat custu militari. Poita ant cumprendiu chi no fiat pròpriu santu ma fiat tota atra cosa e custu documentu s'est allogau in s'archìviu arcivescovili de Casteddu, deu dd'apu scobertu, dd'apu studiau e apu fatu una publicatzioni chi est bessia in sa rivista de sa Deputatzioni de Stòria Pàtria po sa Sardigna, Archivio Storico Sardo, una pariga de annus fait e sigumenti sa matèria est pròpriu curiosa, Iant fatu un'artìculu in su giornali de una pàgina intera de s'Unioni Sarda, dd'iant dedicau a i custa scoberta e ant fatu puru unu servìtziu televisivu, poita pròpriu fiat una cosa strana, agatai sa tumba de unu chi fiat unu vampiru in mesu de sa citadi de Casteddu. Curiosa, eh, custa cosa.

E bè, e bè. Va bè, va bè. Su fogu però fintzes limpiat, purificat, nci teneus a Sant'Antoi. Cumenti, dipendit cumenti ti dda giras. Tui ita ndi naras de custu sincretismu tra populu e cresia? Eh, mi parit ca ses de acordiu tui puru. Eh si, est aici est, est aici. Nc'est una basi comuna, ma universali puru, no sceti de is sardus. Eus a nai ca sa deu s'esempiu chi tengiu sempri propriu sa stratificazioni, si at a podi nai, is pillus, anzi u pillu in pitzu de s'atru, est in bidda mia sa idda misteriosa chi no scoviu, chi no fait a iscoviai, ddoi fut, ant agatau is arrestus de custa, de una cresia, sa cresia de Santa Susanna, ma deu dd'apu scrobetu aici, poita ca Unu cumpàngiu de universidadi fut fendi fut traballendi in sa sovrintendèntzia e m'at pediu su prexeri de iscatai cancuna fotografia in sa crèsia e poi m'at nau, ah, ma tui scisi cancuna cosa de custa de sa festa de Santa Susanna? E deu, no, in bidda mai fata, ma mancu mai intèndia.
E mama m'iat mandau a domu de una bixina chi mm, tandu teniat prus de norantases annus, e m'at nau, e certu, teniaus fintzas sa cresia, apu nau, sa cresia? Bonanotti, no sceu prus nudda. No sceu prus nudda, poita ca custa cresia, tandus, ddoi fut, ddoi una, un logu si tzerriat Su Nuraxi, ddoi funt is arrestus de custa cresia, In pitzus un'antru pillu ddu ant fatu sa crèsia, poita Santa Susanna fut, nara-mì chi seus nendi giustu, Mauro, fut una santa romana.
Si, si, mi torrat aici. Una martiri romana, si. Una martiri romana. E dd'ant fatu. Raga Mauro est preparau, eh. Eh no, no, ma po cussu mi cuddenai, poita seu nendi e bollu biri chi s'arrexonamentu cosa mia de su de totu is pillus storicus funt Duncas, prima su nuraxi, poi ddu ant postu sa cresia de Santa Susanna, Romà, a pustis cun is bizantinus ddu ant fatu in pitzus sa cresia de Santu Asiri, chi est funt est bizantinu est, E beh, giustu? Vassili. Si si si, Santu Basili est unu de is grandus babbus de sa Cresia orientali, certu. Certu. E duncas cussu est pròpriu unu logu sagrau. E duncas deu mi biu cumprèndiu totu sa sa stratificatzioni fata diaici prima, is nuraxis, a pustis ndi funt benius is romanus, a pustis bizantinus e poi immoi nci seus nosu chi duncas seus poderaus asuta teneus totu custa storia e totu custu totu custas credenzas chi poi bisi A pagu a pagu ndi funt arrumbulladas fintzas a nosu, in cancus logus ancora s'agatant e. Gràtzias a Deus puru. E mancu mali. E mancu mali puru. Ma custa stòria de sa divotzioni, Mauro, chi fais tui, no est sceti sa stòria de su pòpulu, est finas sa vida de is santus, sa mùsica, cumenti sa cunfraria, potzu imaginai, berus est?
Si, si. Ma a propositu de sa storia de is santus, deu s'annu passau apu fatu, deu puru, una trasmissioni televisiva in sardu. Ah, tui puru tenis cussu vitziu. Sardigna sagrada.
Eh? Si, deu puru ddu tengu. Mi nci seu provau, cumenti ita ndi bessiat. S'agatat ancora online? S'agatat? Si, si, sempri online est. Stasi dda castiaus, assumancu criticaus pagu pagu. Su canali de RTS, eccetera. Allora, in sa puntada chi apu dedicau a is santas Justa Justina e Enedina, nci seu atupau a Santa Justa de Orria Pitzinna, duncas, aundi est sa bidda, imoi non mi dd'arregodu, comunque, de dogna manera, custa cresia, chi est una cresia de su seculu doxi, tenit custa particolaridadi, Asuta de sa scalera de s'altari nc'est una potixedda e custa potixedda portat, fait intrai in deretura diretamente a intro de una funtana cuberta nuràgica. Duncas, su tèmpiu nuràgicu, su tèmpiu a pozzo naraus in italianu, il tempio a pozzo, sa funtana cuberta nuràgica, est serbia po nci fabricai apitzus, in deretura sa crèsia cristiana e ancora oi nc'est una grandissima divotzioni po custa Santa Justa e po s'acqua de custu putzu chi dda pigant po acqua miraculosa e nc'est una grandu devotzioni, faint su pellegrinàgiu inguni, est una cosa impressionanti e in custa crèsia est prenu de cosas stranas, non ùltima nci funt cuatrus concas de motu, Pròpriu is ossus de sa conca de motu, stichius a intro 'e su muru, e ci funt medas divotzioni, medas traditzionis chi circant de spiegai cumenti mai custas concas Ma siant chini funt? pròpriu Chini stètias funt? Si muradas. scit? Ddu scieus e chini funt custus motus? No, no si scidi. Ehm, nant chi festint cuatru ladronis chi fiant circhendi su tesoru su scrisroxu chi fiat chi si narat fessit tudau a intro de custa crèsia e Santa Justa si fiat vendicada de custus cuatru ladronis serrendi sa porta de sa crèsia fendi pesai s'acua de sa funtana fintzas a candu custus cuatru si funt allupaus, tanti po nai, in sa mentalidadi antiga de is santus vendicadoris. Giustitziaus, giustitziaus. Antonella, ma tui ti scii canta po. Ma est unu logu, est unu logu tremendu cussu. Berus. Propriu spantosu.
Però, eh, ma sa bidda non ti dd'arregordas?
No. Ci Eh. devo pensare. Si tu Ah, fai mo si io sci- mi torno Santa da Giusta conca.
fudi, Santa Giusta. Eh, ma mm, meda bortas s'acqua, fa- to- torrendi, mm, eh, sussedit, mm, no sempri, però meda bortas ant agatau apuntu o putzus sacrus a- asuta o de chi no funtanas, nc'at fintzas un'atru logu innui ddu est propriu sa funtana de, de s'acqua e s'acqua podit essi pigada cumenti appuntu miracolosa oppuru insomma chi, eh. chi giuat ecco eh, per, po bene e po mali puru po giustiziai puru eh ma in cussu però dd'at fattu sa santa si biit, ant fattu, fattu. Eh.
ma si ti circant Sa bidda è Chiaramonti, sa bidda est Chiaramonti.
Nosi dd'assentaus, però mi dd'assentu.
Sa crèsia de Santa Justa de Oria Pitzinna in su satu de Chiaramonti. Tocat a ddoi andai, est unu logu bellissimu, spantosu, pròpriu est un'emotzioni a ci intrai in su santu, poita totu est prena de misteriu, pròpriu prena, s'intendit chi inguni nc'est calincuna cosa strana, energias, energias, misteriu, devotzioni, insoma, Si bit chi cussu logu fiat stètiu decìdiu chi depiat essi unu logu sagrau sempri, de sempri. Ddoi est stètiu po sa genti de sa preistòria e ddu est, ddu est ancora oi po sa genti nostra. Si signori, e ma ddui feus una scapada mi Si, parit. mi dd'apo assentau, Aici. Chiaramonti. Ischi ndi balit sa pena.
Ne balit sa pena. Baxei, baxei. Si signori, grazie. Mm, mm, depu fai. Custu, custu conzillu. Ma tui ti circant ancora genti, po nai, ascu', fai·mì sa mexina ca seu pigau de ogu. Eh. O est una cosa pagheddu. Cancunu giai. Ma genti, amigus, genti di acanta. No, amigus, amigus, genti chi moi, vabbè, seu fendi sa trasmissioni ddu scinti totus. Eh, eh.
però eh, duncas sa cosa eh, no est una cosa de pediri tanti po, po giogu o po, po vìdeu o, eh, no cussas cosas non si pigant serias non si pigant in giro eh, una cosa seria no no cando mai massimo arrispettu certu certu però gei ti circant, 'ollu nai? Eh, gei mi circant a su seriu. Ma tui ita totu fais? Sa mexina 'e s'ogu? Fait a scoviai? Sì, no, vabbè, me, Sa mexina de s'ogu. Fais una limpiadura energetica chi ddi nant. Eh, cussu, sa mexina de s'ogu, poi apuntu, torrendi a su contu de sa modernidadi. Su sincretismu puru. Su sincretismu, sigumenti custas cosas mi mi praxint e poi m'est sussediu, insoma, in sa vida. Non sceti sardas, cioè, custas cosas. Non sceti sardas, poita in America ca funt cussus chi u' pagheddeddu. America, continenti o Stadus Unius?
Stadus Unius innui ant brevetau, passammi su termini, una pariga de tecnicas, una mancai dd'ast a ai intendiu chistionai chi est su theta healing, eh, meditazioni candu tui andas in onda theta, custu funt undas, eh. Chi su cirobeddu nostru candu tui meditas e nci at diversus modus. Frecuentzias de ondas.
Funt chi teneus, eh. Sì, signora, e già cussu, e poi me su seriu apo fatu yoga po un bellu scantu de annus cun d'una maista mm, brava meda chi at studiau in Assisi, cun Paramansa Yogananda, chi fut e. un'atru puru chi eh, insomma, Grazie a Deus. Di, chi teniat pistocu in bèrtula, chistionendi de spiritualidadi e atru e cun issa apo fatu yoga nidra chi prus o mancu torrat a fintzes poita medas cosas Ah, ingunis puru nci agatas acapius? Eh, meda bortas sussedit ca unu ddu fait in d'unu modu, unu in ateru, ma prus o mancu torraus sempri a inguni, insoma. Su cuntzetu poi stringi stringi est cussu. Poita s'imbilla, insoma, su yoga nidra nc'est, est un'atra cosa, però m'est capitau fintzas de fai u' cursu de ultra mind, chi si zerriat diaici. Custa est un'atra cosa, naraddu beni, ita benit a essi? Ultra mind est u' metodu aici totu de una tècnica de meditatzioni, eus a nai, chi at fatu custu custu tipu sudamericau però chi fut in in America e chi is americaus ant brevetau. Si, su tempus s'est bolau, s'est bolau. Ascurta, est spaciau. Cioè mi tocat a donai is apuntamentus de s'acabu 'e cida, poi feus unu giru de saludus, tenei passientza, s'argumentu est interessanti però su tempus si bolat puru. Duncas, sàbadu su bintinoe funt sighendi s'amigu nostru Luca de Sarroco cun sa rassigna Librus e contus, cun Salvadori Loi, chistionat de salute e longevità a is cincu e mesu, Biblioteca Poggio dei Pini. Poi, oi etotu, aperitivi culturali de is sete e mesu, Marcellu Trucas, arregodaisddu custu nomini poita at essi ospiti.

Aici etotu chistionat de bilinguismu e comente at pesau is fillus in sardu. Su cuncodriu est de Spaciada sa Bregungia. Andat beni. Nc'amancat unu minutu. A mei mi dispraxit poita s'argumentu est interessanti em'a bolli sighiri, m'est praxiu forti, però nc'amancat unu minutu. Eh. Aundi t'agataus Antonella chi unu ti 'olit circai po calincuna cosa? Mi 'olit circai, m'agatat in domu. Eh, sa bidda segreta, sa bidda segreta. No, un'antra bidda. Eh.
Anda bene, ita ses traballendi moi? Ita ses faendi? Eh, ita seu traballendi? Ita totu ses faendi? Ita totu no seu faendi? Va bene, seu sempri sighende a fai laboratorius de sardu cun is pipius, cust'annu ah. tengiu arti chi mi praxit meda meda e poi seu circhendi de torrai a ponniri a pari ah. poita est de prima de sa pandemia chi no fatzu spetaculus ah. dal vivo. A su teatru 'olis torrai? E bieus, abarreus tostadedda. Mauro coranta segundus po saludai po po si scoviai ita ses cumbinendi ita ses faendi. Doncas deu immoi seu scriendi unu articulu seu fendi una circa apitzu de una materia funt is patenas antigas is medallias religiosas de su sexentus de su setixentus calincuna de su cincuxentus chi Binti tenint segundus atinentzia binti cun su segundus Mauro giubileu
e Custas medaglias ant essi s'argomentu de unu cunvegnu chi deu depu fai cun sa Deputatzioni in su mesi de Bellu meda. Gratzias insandus. Cincu segundus, cincu segundus. Antonella, Mauro, gratzias de totu, a si biri. Cincu segundus, si saludu a totus, si torru gratzias po s'ospitalidadi e a si biri mellus cumenti si narat. E deu bollat, gratzias a totus. A si biri, a sa cida chi intrat. Ciao.